ɲininkali tan ani filanan ko yalima a bi daga i ka dɔ bɔ i si la wa baara ɲini sira kan serivisi dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko n'i si ye san tan ni seegin n'a a tɛmɛn'o kan dɔrɔn ko u t'i ta a bi bɛn e ka dɔ bɔ i si la baara in sɔrɔli kama wa sariya la bɔn n'a sɔrɔla tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de la ko si bɛ baara k'a yɔrɔ la sariya la ni i ye dɔ bɔ i si la o ye haramu ye mɛ ni si tɛ baara kɛ fo hali ni u ye si min fɔ k'o ka dɔgɔ hali n'i ta cayara o ye a ti fiɲɛ bila baara in na a ti tiɲɛni kɛ baarada in na sariya la o tɛ baasi ye yɛrɛ ɲini kama n bi n balo cogo ɲini tiɲɛ kan o ti baasi ye mɛ si bi fiɲɛ bila yɔrɔ min na sariya la a yɛlɛmɛni ye o bɛ haramu mɛ si tɛ fiɲɛ bila min na fo a sariya de kɛra nin mɛ ka sɔrɔ hali min si ka ca nin ye o bɛ se k'a kɛ wa a ti tiɲɛ sariya la o yɛlɛmɛni i ka balo ɲinini kama sariya ti maa bali o la
ale tan ani sabanan an balimamuso dɔ ko ale cɛ ye muso dɔ furu a y'a ka fɔ la ko muso ɲɛ yɛlɛlenba muso kodɔnnenba wa a bɛ baara la ɔ o muso baarakɛla in ko ale ye min kɛ baara la donc a bɛ ka laban ka musaka bɛɛ ta ka ɲɛsin o baarakɛla in ma ko kosɛbɛ la ko o de bɛ ale dɛmɛ fɛn dɔ o de bolo yalima ko mun fɔ ale cɛ ye nin jɔyɔrɔ in na.
bɔn eh, cɛ man wo kɛ n'i ye muso muso ɲɛ yɛlɛlen ah. n t'a dɔn olu ka ɲɛ yɛlɛ ye min ye n'i ye muso ɲɛ yɛlɛlen baarakɛmuso ta sariya la ka tila ka musaka bɛɛ k'o ye ka ɲɛtugulen in to yen o ti bɛn nka sariya fana na a bɛɛ n'a ka hakɛ don

a jaabili ma nɔgɔ kosɛbɛ mɛ an kɔni b'a ɲini cɛw fɛ kɛ laadiri ye musow ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ka laadiribaliya musow ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ garisɛgɛ siri a b'i ni ala cɛ janya o kɔni jɛlen don cɛ ka muso dɔ furu k'o tɔɲɔ ka dɔ sago k'a ye a bɛ garisɛgɛ nagasi o ye diɲɛ ye yan a b'i ni ala cɛ janya cɛw k'u janto nin na kosɛbɛ kosɛbɛ musow ala ka jɔnw de don komi e n'a tɔɲɔna se t'a ye ala b'a ka kɛlɛ kɛ dɛ n'i ye muso tɔɲɔ parce que se t'a ye ala b'a ka kɛlɛ kɛ dɛ an bɛ se ka min fɔ a la o ye nin ye ɲininkali tan ani naaninan ko cɛ dɔ bɔ olu fɛ yen nɔ k'a ye sɔnni kɛ ko jiri ɔ n ko jiri ye mun ayiwa k'o fɔra ko jiri ala kulu hali a ye sɔnni kɛ dɔrɔn o sɔnni in kɛtɔ a ye layidu ta n'ale ka mago ɲɛna a ye sɔnni kɛ mago min kama n'o ɲɛna bɛɛ a bɛ misiri jɔ dugulamɔgɔw ye ala ka kɛra mago ɲɛna a ye misiri dakabana jɔ u ka dugulamɔgɔw ye yalima k'a bi daga olu ka seli o misiri in kɔnɔ walima a ti bɛn
fɛn nasɔn kelenw tɛ an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw dɔn an ka silamɛya ɲɛmɔgɔba tɛmɛnenw kabini kuma jan mɔgɔw kun b'u la minnu ye egilizi jɔ u ba ye ka sɔrɔ olu yɛrɛ ye silamɛ ye parce que u tubira ba ko u fa sara k'olu to sira min kan u t'u fa janfa olu bɛ sa u fa ka sira den ninnu fa ka sira kan mɛ den ninnu kɛra silamɛ de ye fo ala sɔnna u ka kɛ silamɛya ɲɛmɔgɔbaw ye mɛ mɔgɔw b'u la min ye ba ka église jɔ ka sɔrɔ a yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ mais question min posera mɔgɔ min ye sɔnni de kɛ ka filankafoya kɛ ka tila k'i ka layidu kɛ n'a ɲɛna n bɛ misiri jɔ nin fila de tɛ ɲɔgɔn ta fiyewu e bolisɔnna bɛ se ka boli sɔn cogo di ko ni boli ye mago ɲɛ n bɛ misiri jɔ ɛ ni misiri ko b'i kɔnɔ i tɛna boli to yen k'i ɲɛsin ala ma nin faamu ka gɛlɛn mɛ ni fɛn dɔ jɔra ka ban ko misiri a jɔra yɔrɔ min na ni dɔ tɔɲɔlen ka yɔrɔ bɔsilen tɛ a jɔra ni nafolo min ye ni dɔ tɔɲɔnen ka nafolo bɔsilen tɛ fo dɔ de y'a jɔ k'a di silamɛw ma ko misiri filɛ sariya la misiri de don a bɛ seli a kɔnɔ n'a y'a dɔn a yangaralen don ka bɔ tɔɲɔn na sariya la a bɛ seli a kɔnɔ
ɲininkali tan ani duurunan olu fɛ yen nɔ ko denmisɛnnin dɔ fatura fatulen n'o ye denmisɛnnin ba ye o bɛ seli nka a cɛ tɛ seli k'u ka dugu alimami ko pɛtu K'a tɛ seli a kan sabula ko muso in bɛ seli nka a cɛ tɛ seli ale tɛ seli a kan yalima ko alimami jalaki don walima a ma jalaki ɔ k'a tɛ seli den kan sabula ko den fa tɛ seli mɛ ba in bɛ seli bon ni dɔ kɔni selila u fɛ yen kaban o kɔrɔ ye ɲuman bɛ nasabaya ka taa ɲuman de ma o ni dɔ selila ka ban ba selila o ye jigiyaba dɔ ye seli ka kɛ den kan o ye jigiyaba dɔ ye seli ka kɛ den kan janko ni silamɛ yɛrɛw ye den sɔrɔ u ka kan ka seli a kan parce que n'an ko an bɛ don masala kɔnɔ o fana ka dun a ka misɛn a ka dun a ka misɛn mɛ wulibali ye min ye ni ba kɔni bɛ seli o ye silamɛ de ye a den sara a ko silamɛw ma ni den fatura silamɛw ka kan ka seli a den kan ala sago i sago
ɲininkali tan ni wɔɔrɔnan walima i k'a fɔ dɛmɛni don ko tiɲɛ na i ka kasɛtiw bɛ kuma kan siɲɛ caman ladiribaliya ka muso caman furu kɔlɔlɔ min b'a la ko yalima ko muso caman ta ko yalima ko baraji tɛ o fana la sisan ko musow bɛ to k'olu lagosi tuma bɛɛ n'u k'u bɛ dɔ fara u kan ayiwa hayidara ko dɛ a y'aw kɔlɔsi dɛ muso caman ta ayiwa jurumu b'a la a bɛ tan a bɛ tan ko yalima ko caman tali fana ko yalima ko baraji tɛ o la de wa ko sabula i n'a a bɔ kunko la oui bɛ a bɛ sɔrɔ ale ti kasɛtiw lamɛn de kɛ n'o tɛ an y'a bɛɛ fɔ ne m'a fɔ ka caman furu ala de ko ko a bɛ se ka kɛ ne m'a fɔ kunko b'a la ala de ko a b'a la ala de ko muso caman bɛ se ka furu wa ala de ko fana n'i sigara dɔrɔn ko i ka to kelen ma hali to kelen ma ye o ye dɛsɛ de ye o n'o tɛ n'i sigara dɔrɔn i to ten ah mɛ i to ten dɛ parce que ala ko n'i yɛrɛ y'a dɔn i tɛ se ka kɛ laadiri ye fila ni ɲɔgɔn cɛ ko i ka dan kelen ma o ye a bɛ fɔ o de ma ko dɛsɛ danyɔrɔ sinon hali o kelen n'i y'a dɔn i tɛ se k'o mara tiɲɛ kan sariya b'o fana furuli k'i ma haramu ye mɛ n ko an bɔra o de la sisan n'i ye muso furu k'a to i ka seli n'i ka sun a tɛ foyi ɲɛ lahara o parce que ale kelen hakɛ t'i kun o la o. o ye muso kelen de ye foyi t'i kunna muso kelen kɔ mɛ i y'a ka hakɛ bɛɛ pɛridi e bi don fo minuit i muso fɛ yen sariya la i ye muso ka hakɛ dɔ pɛridi a kan ka sigi ka baro a kan ka hakililaw yira ɲɔgɔn na a kan ka gɛlɛya min bɛ yen ani nɔgɔya min bɛ yen an kan ka taa sira jumɛn fɛ an kan ka mun kɛ cɛ n'a muso kan ka sigi ka nin discuter de ka baro dumanw kɛ ɛ n'o bɔra furu la dɔrɔn fo n'a kɛra ni a mago bɛ ɲɔgɔn na tuma min o ye baganya de ye o ye baganya de ye alors hali n'i ye muso kelen dama ta n'i ma se ka tilen a marali la sariya la i ka to cɛ ganaya la a ka fisa ka muso ta ka taa janimɛ kɔnɔ kelen ko ni fila ko tɛ o ala ko a bɛ se ka naani ta mais n'a y'a dɔn a tɛ se ka kɛ laadiri ye dan kelen ma a bɛ fɔ o ma dɛsɛ dan mais n'i y'a dɔn i tɛ se ka kɛ laadiri ye o kelen yɛrɛ la to ten n'i y'a tɔɲɔ i b'a ye muso caman furu an y'o fɔ yan ka kɔrɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ de kuman'o kan ni mɔgɔ min muso filatigi ka baraji ka bon muso kelentigi ta ye ala bato yɔrɔ bɛɛ la muso filatigi laadiri ah! muso sabatigi ka baraji ka bon muso filatigi ta ye ala bato yɔrɔ bɛɛ la ah! muso sabatigi laadiri ah! muso naanitigi ka baraji ka bon muso sabatigi ye alabato yɔrɔ bɛɛ la muso naanitigi ladiri kuma in bɛ yan de o kuma in bɛ yan de mais ala yɛrɛ ala ka adamaden hakɛ ka bon ala bolo kojugu o de la ala ko ko n'i siranna k'a fɔ i tɛ se ka kɛ laadiri ye ko dan kelen ma kelentigi dɔw bɛ yen hmm. naanitigi ka fis'u ye kelentigi dɔw bɛ yen u ɲɛ tɛ da u cɛ yɛrɛ kan cɛ yɛrɛ bɛ na tuma min na ne ni muso ka baro kɛ non suis fatigué n sɛgɛnnen don duloki bɛ bɔ ka dulon dɔrɔn a b'i bin dilan kan o ye sunɔgɔ daminɛnen ah! muso bɛ si a sɔɔ jalen don a tɛ sunɔgɔ mɛlɛkɛw bɛ si ka jurumu sɛbɛn cɛ jannen kunna kulubali don dɛ diinɛ nana nin de kama o mɔgɔw mɔgɔw nɛgɛnnen de don n'a fɔra hayya ala salat a yɛrɛ an ka taa misiri la yirika jɔn de bɛ taa misiri la jɔn lezina amanu wa amilu salihat misiriw nana de k'a dila ka d'a ma sun nana de k'a dila ka d'a ma hiji ni jaka nana de k'a dila ka d'a ma an bɛ min na tari ŋɔni nabɔ sira kan an ka se ka taama pour que dɔrɔn mɔgɔ kana tɔɲɔ diinɛ nakun yɛrɛ ye nin de ye mɔgɔ kana tɔɲɔ hali bagan kana tɔɲɔ a bɛɛ b'a kalama min taara muso min muso min bɛ seli alakira ka misiri kɔnɔ alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam muso in taara jahanɛmɛ kɔnɔ fi hirra jakuma muso kelen kama a y'a siri juru la a ma dumuni d'a ma a ma ji d'a ma a ka alabato bɛɛ ala ko n bann'a bɛɛ la parce que i ye ni dɔ tɔɲɔ kɔngɔ ye jakuma faga minnɔgɔ ye jakuma faga muso ma sɔn ka ji d'a ma a ma dumuni d'a ma ala ye muso ka alabato bɛɛ tiɲɛ a bɛ seli kira ka misiri kɔnɔ kira de y'a ka alimami ye mais ala y'a ka alabato bɛɛ tiɲɛ bagan nɔfɛ bagan adamaden dun musow b'anw bolo komi fɛnw tɛ de fɛn don dɛ a ka bon ala bolo dɛ i yɛrɛ ka bonya sɔrɔ yɔrɔ i sutura yɔrɔ e yɛrɛ man ka jɔn na bilen o i bɛ don ale de kan ɔ taa don dɔ wɛrɛ kan bɛ n'u m'i kun ci walima u k'i gɛn ka bɔ alimamiya la ɔ min b'i sutura o ka kan ka bonya i bolo dɛ. anw ma si ye muso kun na diinɛ bɛ tiɲɛ n'a ye pewu k'i ni ala cɛ tiɲɛ pewu alabatoba in tɛ dɛ i ten ka kari misiri kɔnɔ ka waliden tɔɲɔnen to i bolo alijinɛ haramuyalen don i ma sariya la furu bɛ yen furusa bɛ yen yanni i ka mɔgɔ tɔɲɔ n'i dɛsɛra a bila ni e tɛ maa wɛrɛ bɛ yen a ka fisa i k'i ka jahanamaso fɛrɛ waliden dɔ kama i ka so fo an ka nin yɔrɔ ta ni ka segin muso caman sɛgɛnnen don ɲininkali tan ani wolonfilanan an balimakɛ don k'ale bɛ to ka porno filimu filɛ fo ka taa hakɛto bɛ kuma la fo ka taa lawa bɔ a la yalima ko o bi daga walima o ti daga jɛnɛya ɲɛsiranya kama
ne bolo e yɛrɛ y'a jaabi ka ban o tigi yɛrɛ y'a jaabi ti bɛn jɛnɛya ɲɛsiranya kɔni tɛ o fana ye jɛnɛya dɔ de ye o parce que i y'a yira ala de la ne ma nin sɔrɔ de n'o t'a ko bɛ n na o bɛɛ ka kan n dɛsɛra a la o ye kojuguba de ye o parce que ŋaniya y'a yira n'i y'a sɔrɔ n b'a fɛ jɛnɛya ɲɛsiranya tɛ se ka fɔ ye jɛnɛya ɲɛsiranya bɛ se ka fɔ min na o ye minnu bɛ u yɛrɛ latulonkɛ dɔw bɛ yen olu b'u yɛrɛ latulonkɛ mais u yɛrɛ ka hakilila la u bɛ ɲininkali kɛ olu y'a dabɔ de u kana jɛnɛya kɛ mais sariya la ala kira ka hadisaw bɛ yen o ka jugu jɛnɛya yɛrɛ ye parce que a bɛ bana jugu minnu se i yɛrɛ ma sini nata la o ye yɛrɛ la tulonkɛ de ye mais manamanafɛnw filɛli fo ka taa se yɔrɔ dɔ la mm. sariya la o kɔrɔ ye min sɔrɔ de n'o tɛ a bɛn b'i ma o ti bɛn Tan ni seginnan nɔ ɲininkali tan ani seginnan ko olu ka sigida la tiɲɛ la jihadisiw an bɛ minnu wele ko jihadisiw ko olu ka sigida jaga bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye alimami fɛ yen o la n'u tilara k'u bɛ a tila wari b'a la suman b'a la u bɛ taa di alimamiw ma u bɛ se k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ko yalima ko o jaga in minɛli a dagalen don walima a tɛ daga. n'u tɛ jaga bɔ sariya la a bɛ bɛn jaga de ka bɔ o. ni mɔgɔ taara ka taa ka ɲɔ jaga bɔ ou bien sagaw ni baw jaga bɔ sariya jɛlen don n'o ye ja fɔra ka jaga de bɔ jaga de ka kan ka bɔ n'i m'i ta jaga bɔ ni maa y'a jaga bɔ o ka kan dɛrɛ n'i m'i ta jaga bɔ ni maa y'a jaga bɔ jagoya la o ka kan e silamɛ kɔni maa wɛrɛ kɔni ah. sariya t'a daga maa y'i ka bin o kan k'o ka fɛn jaga bɔ mais min ko ale ye silamɛ ye a dun ma jaga bɔ ah. ee a bɛ bɔ a la ah. hmm. ɲininkali tan ani kɔnɔntɔnnan an balimakɛ dɔ ko yalima a bi bɛn i ni mɔgɔ ka jɛ ka baara kɛ mɔgɔ min bɛ namara kɛ sanni feere la jago kɔnɔna la a bɛ namara kɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan e dun y'a baarakɛɲɔgɔn ye e bi A bɛ jɛ e n'a ka to baara kɛ ɲɔgɔn na walima i b'i tigɛ ka bɔ a la ka taa baara wɛrɛ la maa min bɛ namara kɛ sanni ni feere la bon sariya la baaraw danfaralen de don i n'a bɛ se ka baara dɔ kɛ kɛ e y'a dɔn a bɛ namara kɛ sanni ni feere la ɛ i y'i ka malo bɔrɛ tan d'a ma taa nin feere e ka mun b'o la bon n'i n'a bi baara minnu kɛ sariya la o baaraw de danfaralen don namara ni janfa bɛ se ka kɛ baara min na sariya la e n'a man ka fara ɲɔgɔn kan o baara la
ɲininkali mugannan an balimamuso dɔ ko bana dɔ bɛ ale la a tɛ ji fɛ fiyewu ko ale cɛ bɛ to ka dilan ɲini ale fɛ bɛɛ dun b'a dɔn silamɛya la ni dilan tɛmɛna i ni furuɲɔgɔn cɛ wajibi aw bɛna janaba de ko ko ji bɛ ale degun ko ko nka ko cɛ tɛ ka o faamu cogo si de la yalima ko ale b'a kɛ cogo jumɛn sisan bon cɛ ka kan ka dɛmɛ k'a furakɛ parce que o ye bana de ye mɔgɔ si ji man go maa si ye bana de b'o kɛ bon ni bana b'o kɛ u b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ de eh, waati minnu na y'a dɔn ji man di n ye a bɛ n ka bana juguya o bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye mais don o don n si bɛɛ kɔnɔ n tɛ se ka gosi ji la o fana ne ma d'a la o fana bɛ se ka kɛ dɛ i bɛ se k'a fɔ de jisuma bɛ ko dɔ kɛ ne na walima ne tɛ jigoni de fɛ bon i fari tɛ min fɛ a b'o bɔ a la parce que sariya yɛrɛ y'o haramu c'est à dire nɛnɛ fo nɛnɛ b'a la sisan i nana ko i bɛ gɛrɛ i muso la sariya ko attention jigoni b'a bolo wa n'a sɔrɔla jigoni tɛ yen dɔrɔn seɲɔgɔn bɛ haramu parce que n'a tilala fajiri de bɛna se a dun ma jigoni labɛn ka bila a dun tɛna se ka ko jisuma na mana sariya b'a fɔ non a kana gɛrɛ ɲɔgɔn na a y'a to yen ni fajiri selila tuma min na ɔ n'a bɛ min kɛ a n'o kɛ yanni seli fana cɛ o n'a sɔrɔ tile bɔra i bɛ se ka ko a b'a janto nin yɔrɔ ninnu na dɛ aw parce que ɛ ni e e tɛ se ka ko jisuma na i ma jigoni labɛn cogo si la o labɛn cogo si tɛ yen fajiri dun min na sariya ko a kana a y'a to tan a y'a to fajiri ka se ɔ n'a tilal'o la a banna ɔ bon muso ni muso ko ko ji bi ne degun i ni cɛ de don quoi a bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ mm. parce que mɔgɔ si tɛ se k'i si kɛ ko ji fana t'i da i wolo kan o fana ka gɛlɛn quoi kumana ji ka kan ka da wolo kan waati minnu na a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o waatiw la cɛ ni muso cɛ dɔw a bɛ tɛmɛ aw de cɛ Voilà Ayidara ala k'i sara ɲininkali mugan ni kelennan cɛ dɔ ko ale ye muso dɔ ɲini muso in kɔni u y'a gɛlɛya ale ma kosɛbɛ fo ale murutira ka muso wɛrɛ ɲini o muso wɛrɛ kan sɔrɔlen tuma min na muso fɔlɔ in somɔgɔw fana murutira k'u la ko anw de ta bɛna ale ko nin tɛ baasi ye ale y'a ka kura in kɔɲɔ dɔgɔda kɔrɔlen min ka furuko gɛlɛyara olu fana somɔgɔw ka kɔɲɔ dɔgɔda k'u bɛɛ lajɛlen bɛn don kelen ma su kelen ma ɔ ko sariya dun ko i ka kan ka su wolonfila wolonfila kɛ u kelen eh, muso kura donnen fɛ yen ko cɛ in ye su wolonfila in tila ka su saba kɛ dɔ in fɛ yen ka naani kɛ dɔ in fɛ yen yalima ko sariya bɛ mun fɔ o la cɛ jalakilen walima a ma jalaki a sera o la ni i y'i ta ɲini o gɛlɛyara somɔgɔw y'a gɛlɛya i taara dɔwɛrɛ ɲini o dir'i ma ɔ somɔgɔw y'a ye dɔ sɔrɔ olu fana y'u ta nɔgɔya ɛ kɔɲɔ b'o la bilen ya u bɛɛ u bɛɛ bɛɛ nana don kelen ka wa ɛ i t'i ka so ye wa ɔ kɔɲɔko b'o la o yɛrɛ man d'a to ye o tɛ tile wolonwula ko t'o la o tɛ yanni diɲɛ wuli ya yanni eh. dɔ ka sa eh, eh, tile wolonwula ko jumɛn b'o la ah. wolonwula ko t'o la hmm.
ah. mhm. mugan ani filanan ko fonctionnaire b'a ka sara jaga bɔ cogo di fonctionnaire ɲininkali in kɔni nana yɔrɔ caman na nka an y'a bɛɛ fara ale kelen kɔnɔ fonctionnaire ka jaga a bɛ bɔ cogo di sariya la fonctionnaire minnu bɛ sara ta sariya masala khilafiya don dɔw ko n'i ka sɔrɔta bɛ jaga hakɛ bɔ ko a jaga bɛ bɔ mais sariyatigiw y'a yira Seyidina Umaru ka tile la baarakɛlaw kun bɛ yen u bɛ sara silamɛya fɛ ko mais Umaru ma deli ka jaga minɛ o kelen fɛ kuma na olu y'a yira yan k'a fɔ baarakɛla ka sara jaga tɛ a la ɔ minnu ko jaga b'a la olu y'a yira n'a san kɔnɔ n'a ka sɔrɔta bɛ nisabu bɔ san bɛ yɛlɛmɛ k'a to a bolo fana n'a sɔrɔla sa aw ka dugu la jaga bɛ bɔ waa kɛmɛ alors fonctionnaire bɛ min ta ka ca waa kɛmɛ ye a sera ka wari fara ɲɔgɔn kan min ka ca nisabu ye san tilala ka yɛlɛmɛ k'o maralen to a bolo ko sariya la a b'a jaga bɔ hali n'a ti jago kɛ ɔ minnu ko ko jaga tɛ fonctionnaire kan olu y'u ka riwaya ta ko Seyidina Umaru ka khalifaya waati a ma deli ka dɔrɔmɛ minɛ baarakɛla bolo mɔgɔ min bɛ sara kalo la kuma na an bɛ min fɔ fonctionnaire kɔni ni ala ye saraba d'i ma i yɛrɛ bɛ sara min ta ka ca i ka musaka ma hinɛ ɲumanya kɛ ala ka jɔnw yɔrɔ dun a banna mais masala min don khilafiya don dɔw ko a bɛ jaga bɔ dɔw ko a tɛ jaga bɔ ɲininkali mugan ani sabanan an balimamuso dɔ ko olu fila de tun b'o cɛ kun cɛ nana sabanan ta sabanan donna bɛɛ k'a ko olu tɔ u tɔ fila in ma o la ne ka baara ye haramu ye aw kan bɛɛ ka sa sabanan in de bɛ ne ka baara bɛɛ kɛ yalima ko cɛ ka fɔta ye wa walima a ka fɔta tɛ ça dépend
parce que furu fana na fɛn caman b'a la o dɔ bɛ se dɔ la dɔ bɛ se dɔ la muso bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don han muso bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don bɛɛ n'i ka cɛ minɛ cogo don bɛɛ n'i ka cɛ mara cogo don aw fila bɛ ne kunna a bɛ san mugan bɔ bi ne ka so ma deli ka jɔsi a ma deli ka furan sabanan nalen o bɛ yɔrɔ furan fo ka ji fusufusu a la gɔngɔ kana wuli ka yɔrɔ bɛɛ labɛn k'a ɲɛ aa n'i ko a ye nin to nin bolo o bɛ nin ɲɛ dɔn mm. sariya bɛ jɛn n'o fana ye koyi oke min bɛ min dɔn o ka t'o bolo mais an baw caman tɛ sɔn o ma ɔyɛ a ma s'a la de an yɛrɛ tɛna an dege ah. ɔ n'a bɛ kɛ cogo min na an yɛrɛ b'an dege ɔ a y'a dege n'a fɔrila cɛ ka kan ka a tila ni ɲɔgɔn cɛ o b'a la dɛ fɛn dɔ ti kɛ nka ni dɔ nana n'o y'a kɛ dɔw b'a fɔ ɛ n'an tɛ se an n'an dege ɔ n'u y'u dege n'u sera a t'u k'a kɛ o tɛ baasi ye nka tiɲɛ yɛrɛ la ko ni dɔw dili dɔ ma o tɛ baasi ye dɛ furu la kɔni ko ni dɔ dili dɔ ma bɛɛ ni i jɔyɔrɔnin don o bɛ bɛn nka a ɲagarilabɔ hmm. ani n b'a fɛ ka dɔ tɔɲɔ n'o tɛ a bɛ bɛn nka n'a nana o sira kan sariya bɛ ban a la voilà ah, ɛ hali tobili in filɛ kɛ ah. dɔw bɛ se ko ni dɔw la ka tɛmɛ dɔw kan ɔ o tuma na min bɛ to k'i ni hinɛ n'a ye dumuni nin dilan ka na i bɛ se k'a dun bon muso tɔw ka jɛn n'a ye o k'o nin labɛn i y'a dɔn ko nɔgɔnba tɛ ten ɔ mais sariya la ni a bɛ kɛ mankan ye sariya b'a fɔ a jɔ. a jɔ i b'a kɛnɛkannama jɔ n'a bɛ se ka kɛ gundo la i b'i ta nin kɛ gundo la k'i ni hinɛ tobili bolow tɛ kelen ye koyi dɔ bɛ se dɔ yɛrɛ de la dɔ tɛ se o la ɔ ni musow y'o faamu dɔrɔn u bɛ lafiya bɛɛ bɛ bila i ta la bɛɛ bɛ bila i ta la wa bɛɛ b'a ta kɛ ka ɲɛ fana
ee mugan ani naaninan k'olu fɛ yen nɔ ko tiɲɛ na ko mankan dɔ b'olu fɛ yen a bɛ san damadɔ bɔ bi n'o ye jɔnko ni hɔrɔnko ye ko sariya ka ye la ko jɔn yɛrɛ ye jɔn ye dɛ
jɔnko ni hɔrɔnya an karamɔgɔ an yɛrɛ b'a baara la a mɛnna dɔɔnin an n'an ka minisiri saba ɲɔgɔnna sigira ka kɔn fɔlɔ ani président de la république sigira ani maa caman wɛrɛ sigira olu kɔfɛ minnu da bɛ se ka don a la n'o t'olu ye ala b'a dɔn depuis u sera an ma n'a kuma ye anw ma sigi an y'an seko k'a la anw fɛ komi i ka nin question in de nana n'a ye farafinna yan jɔnko ni hɔrɔnya bɛ yen fo mɔgɔw t'a faamu min yɛrɛ don o y'an ka diɲɛ laada yɛrɛ de ye farafinna yan surakaw ta ka jugu anw ta ye surakaw ta ka jugu anw ta ye surakaw dama tɛ hali faransi min bɛ droit de l'homme fɔ faransi ye min da jɔnw kan maa si m'a da u kan u bɛna juru don an ka mɔgɔw kan de la yan ka taa n'u ye Dakar gunni dɔ bɛ yen Île de Gorée u b'aw cɛ ka taa yen ka taa jɔnw tindi bato kɔnɔ yen so bɛ yen u b'u ɲɛ ka taa so minnu kɔnɔ n'a jirala a ka bon hakili Dakar an kɔrɔ yan mɛ anw fɛ farafinna yan jɔnko tun ye diɲɛ bɛɛ de ye jɔn ye sɔrɔ cogo caman de ye an binna mɔgɔw kan ka mugu ta k'i minɛ jɔnya la wari b'an kun an ye jɔn san sugu la an ka jɔnw ye den sɔrɔ o kɛra an ta ye walima tɔnɔmada somɔgɔw ma se ka wari sara tɔnɔmada kɛra jɔn ye jɔnya bɛ sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw de fɛ mɛ anw bara anw ka yɔrɔ la segu jamana na minnu minɛna kɛlɛda la ani minnu sanna sugu la an b'a fɔ olu de ma ko jɔn mɛ olu denw a tɛ fɔ olu ma jɔn anw fɛ segu an b'a fɔ olu ma de ko woloso ko u wolola so jɔndenw don nka jɔn tɛ parce que u wolola so mana fɔ olu ma woloso mais laada de don an fɛ bi anw fɛ segu segu jamanaw na ou précisément anw yɛrɛw ka dugu la laada de don jɔn tɛ a bɛ fɔ min ma jɔn o tɛ jɔn ye min ko ale ye hɔrɔn ye o de ye jɔn ye anw fɛ yen sisan jɔn min mago b'a ka danbe la a bɛ n'i fɛ yen sisan ka na dɔ kɛ kuma minnu ka d'u ye u b'o fɔ k'a fɔ nin ko in de bɛ yen a ka ɲɛnabɔ sisan. hali ni du b'u bolo ci k'a fara ɲɔgɔn kan jɔn n'an bɛ min na a bɛ ɲɛnabɔ ɛ o ma kɛ ma ye olu de ye maaw ye bi
n'u ko min hɔrɔn hɔrɔn ma i tɛ se k'a b'u ta la n'i ye hɔrɔn ye laadala kow fana olu de b'a kɛ a bɛ f'u ma jɔnw mais k'a sɔrɔ e yɛrɛ min b'a fɔ jɔn e de ye jɔn ye parce que ale de bɛna ko i k'a k'a ye i b'a kɛ fana tumana n'a sera tokorokoya ma n'o ye ka yɛlɛ walima ka dɔn kɛ walima k'i nisɔndiya u b'o kɛ mais k'a sɔrɔ au contraire jɔn tɛ sin anw fɛ yen hɔrɔn si ma a kunko la k'i bɛ se n'i t'a dilan
o ye anw ka segu jamana jɔn ni hɔrɔnya ye bon mais sisan an nana min ye kɔrɔ tilebinfɛla la u nana min fɔ an ye a kɛra kɛlɛ de ye yen minnu ye jɔnw ye olu ko vraiment diɲɛ dayɛlɛla a kana f'u ma bilen ko jɔn
bon tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la jɔnya tɛ yen bilen
anw fɛ yan mais laadala jɔnya n y'o de fɔ sisan segu jamana na o tigi yɛrɛw diɲɛ bɛ n'o ye parce que a kodɔnna bɛɛ b'a mago dilan a kɔnɔ. tiɲɛ siga t'a la o bɛ kɛ. mais sariya la ni min ko kan'a fɔ n ma jɔn. sariya sira kan sariya sira kan sariya sira kan a ka jo b'a bolo. siga t'a la.
parce que jɔnya tɛ yen bilen. jɔn kun bɛ yen matigiw kun bɛ yen wa n'i m'i ka jɔn kanhɔrɔnya. hali n'a murutira jɔn don alahu akubar o don mais mɔgɔw ɲinɛna min kɔ nam mali bɛɛ kɛra jɔn ye a bɛɛ ye ee tubabu nana mali minɛ jɔnya na san san kɛmɛ ni joli aa ni badamaw bɛ yan histoire tigiw ɔhɔ tubabu ye min kɛ ka mali mara yan Ah. an b'u ka jɔnya la alahu akubar ka ca dɛ
u ka tubabukɛ de bɛ da jɔ la an mɔkɛw b'u ta k'u da u jaki la ka taama ni tubabu ye fɔ yan fɔ bamakɔ na tile gwana yɔrɔ min na u b'a fɔ ko k'a bila jiri suma na a bɛ tila k'a ta k'a da jɔ kɔnɔ a b'a da jaki la a b'a fɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa n'a ye
tubabu ye mali minɛ k'a bɛɛ kɛ jɔn ye
u ye minnu faga u y'olu faga minnu ma sɔn u ye minnu ɲɛnama minɛ k'o bila ka taa faransi asakala sɛnɛ na aw ko canne à sucre u y'o bila ka taa yen u ye minnu feere itali u ye minnu feere ameriki n'o fimanw filɛ ameriki yen bi n'u k'u ɲɛ ti da olu kan nin bɛɛ de korondora an fɛ farafinna yan ka taa jɔnya la tuma na an bɛɛ kun kɛra jɔn ye tuma na jɔnya banna cogo di ne kan ka sariya de ta fɔ silamɛya de ta fɔ an bɛɛ kɛra jɔn ye mali bɛɛ mɛ ko indépendance nana hmm. indépendance ko jɔnw labilala ko jɔnw labilala o tuma na an bɛɛ labilala an bɔra jɔnya na ɔ e sera min na e y'o kɛ jɔn ye min sera e yɛrɛ la o ye n'i ka jɔn bɛɛ kɛ jɔn ye a taatɔ ko wa n y'a bɔ jɔnya la tuma na a bɛɛ kɛra hɔrɔn ye wa sariya la fana an bɛɛ kɛra hɔrɔn ye jɔn tɛ yen bilen bɔn mɛ yɔrɔ minnu ka danbe b'u bolo ni jɔnya bɛ se ka fɔ mɔgɔ dɔw ma u yɛrɛ jɛnnen don n'a ye u tɛ kɛlɛ k'a la komi anw fɛ segu jamana na olu de mako bɛ ɲɛ olu de ye hɔrɔnw ye bi u ka jɔn kɛra hɔrɔnw de ye o laadala ko b'an fɛ yan hali sini jɔn de ye patɔrɔnw ye n'u nana i ka so n'u ko min n'i bɛ se i b'a kɛ u bɛ dɔn kɛ u b'i nisɔndiya u bɛ yɛlɛkow kɛ bɔn o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen o ye ka diɲɛ diya ɲɔgɔn na dɔrɔn ye n'o tɛ jɔnya tɛ yen bilen jɔnya banna silamɛya sira kan jɔnya tɛ yen bɔn jamana yɛrɛ marali sira kan mali bilama sariya min bɛ yan jɔnya tɛ yen jɔnya tɛ yen jɔnya tɛ yen ɔ mɛ an kɔni bɛ min ɲini an balimaw fɛ hali ni jɔnya tɛ yen ɲɔgɔn bonya tɛ se ka ban an faw n'an mɔkɛw ka danbe kɔrɔw an ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ maa de kun dankan ka siri o la sa ni min ko ne t'a fɛ a y'o bɔ a la sariya bɛ min ɲini o ye parce que sariya la a tɛ yen nka an ka laadala ko dɔw minnu bɛ ɲumanya kɛ sariya t'u kɛlɛ parce que anw fɛ minnu b'a fɔ anw ye jɔn ye u yɛrɛ u t'a dogo u bɛ waso n'a ye parce que a bɛ mako ɲɛ fana a bɛ mago ɲɛ anw fɛ yen ni ko o ko gɛlɛyara n'u farala ɲɔgɔn kan ka t'i fɛ yen eh, u b'a fɔ ko jɔnw nana a deli i yɛrɛ bɛ siran o i b'a to a la mun a bɛ dilanli kɛ yɔrɔ minnu na ni o tigi yɛrɛ u diɲɛ bɛ n'a ye sariya b'a da de u ka jɔnya tɛ mais maaya dilancogo dɔ don ɔ mais ni min fana ko n t'a fɛ sariya la o ka bɔ a la a kana fɔ o ma ala sago sɔn ɲininkali mugan ani duurunan an balimakɛ dɔ ko ale bɛ baara kɛ sibɛri la n'o ye fotokopi yɔrɔ ninnu ye sobiye ye fɛn haramuyalen ye ko sobiyetigiw bɛ to ka n'u ka sobiye ye ale b'a fotokopi sara la yalima k'o bi daga ale la walima a ti daga ale ye silamɛya la bon sariya la ni silamɛ bɛ baara wɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma haramukɛla dɛmɛ directement sariya b'a fɔ ko i k'a kɛ ten n'i bɛ baara wɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ala ye fɛn min haramuya silamɛya kɔnɔ ka sɔrɔ i ma don o la k'o dɛmɛ directement ni n ko directement kɔrɔ de b'o la ni mɔgɔ nana ni sobiye ye sisan ne ka imprimerie la ko an ka sobiye in caya bon sariya dun ye sobiye ta haramu o de ye direct ye. mais ne ye papiye feerela de ye papiye sannaw nana ne ka papiye san bon i yɛrɛ b'a dɔn nin papiye in dɔw a bɛ kɛ sobiye de ye o bɛ taa sobiye de dilan la o ye a bɛ fɔ o ma indirect parce que sobiye ma na e bɛ ka k'i ka papiye de feere a bɛ se ka kɛ sobiye kɔni ye. wa a bɛ se ka kɛ mago wɛrɛ ye min t'o ye komi ɲɔ feerela b'a ka ɲɔ feere dulɔdonna bɛna ɲɔ san ka taa kɛ dulɔ ye dumunikɛla b'a san ka taa kɛ dumuni ye mana sariya la i b'a feereli min kɛ mɔgɔw ma sariya la o tɛ jurumu jurumu ye i jalakilen tɛ mais sobiye dalen i tɛgɛ kɔnɔ ko a caya ni baara wɛrɛ bɛ sɔrɔ min t'o ye sariya b'o ɲini i fɛ i k'o to yen
Ɲininkali mugan ani wɔɔrɔnan nin ye an balimamuso dɔ ye ko olu fila de bɛ u cɛ kun kelen bɛ baara la kelen tɛ baara la ɔ min tɛ baara la ko cɛ ye dépense bɛɛ tigɛ ka bɔ ale la baarakɛla in de ko cɛ ye musaka bɛɛ tigɛ ale la sabula k'ale bɛ baara la ko yalima ko sariya la i muso bɛ baara la walima a tɛ baara la a dépense tali k'i ka wajibi walima wajibi tɛ nin bɛɛ sariya bolo bɛnkanw de ye a bɛ sigi ka kuma de parce que n'e bɛ baara la e bɛ taa tile baarakɛyɔrɔ la dɔ bɛ tile tobili ni baara la so kɔnɔ ayiwa ni musaka dɔ kɛra o ye min ma kɛ e ye k'a sɔrɔ i b'i ka baarakɛ sara de ta o t'i tila du kɔnɔ jateminɛw b'a la mais cɛ ni muso ka kan ka sigi ka kuma cɛ man kan ka musaka tigɛ muso la ko a bɛ baara la ni cɛ jɛna n'a ka baara ye bon ni cɛ jɛna n'a ka baara fana ye a bɛ jɛ ka bɛn de a ne jɛna n'i ka baara ye nka tiɲɛ na ne bɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ i yɛrɛ k'i débrouiller nin na sariya la n'aw bɛnna min kan o de ye du ta sira ye sariya t'a ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnlen ta cɛ n'a muso cɛ furu la n'a bɛnna min kan Voilà. Ni o ti ala sɔsɔ sariya b'o de jateminɛ o nɔfɛ a yɛrɛ bɛnna min kan na kaburu jura bi bɛn muso laadabatɔ ye wa mɔgɔ muso minnu man sani k'olu u bɛ se ka kaburu jura wa o bɛ se ka kaburu jura ni saniyabaliya in ye kalo labɔ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye o bɛ bɛn mais ni janaba nɔgɔ don o tɛ bɛn mɔgɔ bɛ se ka kalo labɔ to i la ka ziyara kɛ o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ basi foyi t'o la mugan ani seginnan an balimakɛ dɔ ko muso saba de b'a ale kun nka u ti yɔrɔ kelen n'ale taara muso fila fɛ yen u bɛ baro kɛ n'ale ye ka waati jan kɛ mais tɔ kelen dɔ in n'ale taara o fɛ yen tan o bɛ bɔ ka taa baro kɛ a terimusow fɛ walima sigiɲɔgɔnw fɛ yen cɛ de bɛ kɛ nin kɛ yalima n'ale ye muso in ka yɔrɔ bila nin jogo in kan ale jalakilen don walima a ma jalaki sariya ka yeli la bon sariya bɛ min ɲini a fɛ a ka muso sigi ah! k'a fɔ muso ye ne b'i fɛ yan n t'a fɛ i ka bɔ ka taa maa wɛrɛ fɛ yen to yan an ka baro kɛ wa a k'a sɔrɔ fana cɛ barokɛla don maa dɔgɔyala tɛ maa dusu kasila tɛ parce que baro nacogo ka ca koyi muso sigi o y'i sigi e fɛ ko a bɛ baro kɛ e bɛ na ni sinamuso dɔ ka kuma ye he n ko bɛɛ ta de ye a ye sabara kura san n ye koyi e ɲɛ bɛ nin mɔnduru in na i sinamuso de ye nin bon muso fana ka bɔ ka taa ni lafiya sigiɲɔgɔnw fɛ o b'a ni lafiya e fɛ baro ye dɛ mana baro kɛcogo ah! hmm? sariya la a b'a muso sigi a b'a fɔ ni ne bi yan i ka taa baro kɛ yɔrɔ wɛrɛ o man di n ye muso to an ka baro kɛ ɔ ni a tora a ka baro kɛ cɛ k'i jija min bɛ bɛn a muso ma min bɛ bɛn a muso ma a ka taa o sira fɛ n'a taara o sira fɛ muso ye fɛn dɔ de ye n'a ye ɲɔgɔn faamu ale tɛ taa o a tɛ taa yɔrɔ si k'i to yen mais f'i k'a yira a la de e de ye faama ye a nka n'e y'i ka fanga jira a la c'est trop n'o tɛ ni muso kɔni muso ɲuman y'a dɔn adamaden qualité caman de b'a la ala fɛ mais muso kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn n'i y'a ka bonya d'a ma a bɛ sabali.
na an balimamuso dɔ ka ɲininkali de don ko yalima kafoɲɔgɔnya bi bɛn yeelen na wa kuma fɔcogo fɛ an bɛ hakɛtoni kɛ ko u ye sɔsɔliba bila a la u fɛ yen ko dɔw ko ko a ma daga dɔw k'a dagalen don kafoɲɔgɔnya yeelen kɔrɔ furuɲɔgɔnma fila
kitabu dɔw bɛ yen kitabu dɔw bɛ yen mais est-ce que kitabu ninnu dalilu b'u la u b'a fɔ ko abu hurera ta ko cɛ ni muso kana jɛ kalo yeelen kɔrɔ ko ni den sɔrɔla a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan cɛ ni muso kana gɛrɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ u tulo bɛ mɔgɔw mankan na mɔgɔw tulo b'u mankan na ko ni den sɔrɔla a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan bon o n'a ɲɔgɔnna kitabu dɔw bɛ yen o bɛ kuma nin fɛn ninnu kan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ

cɛmancɛ la o a kɛra su fɛ o a kɛra waati o waati ni tile funteni ma a yɛrɛ galaka kari sariya la foyi t'a la sariya ye min ɲini dɔrɔn a ka kɛ sutura la ka kɛ sutura la a banna
ɲininkali bi sabanan ko n'i ye ɲɛnajɛkɛla ta sisan i ka kɔɲɔ la walima i ka denkundi i ye wari sara a ye aw bɛnna ɔ ko ni sababu dɔ kɛra sababu ye ka ɲɛnajɛ in bali hali n'o kɛra fatuli de ye ko wari in tɛ sɔrɔ ɲɛnajɛkɛla in na i b'i sen don k'i bolo don ka fɛn bɛɛ kɛ ko pɛtu k'u tɛ dɔrɔmɛ kelen segin i ma yalima k'i bɛ mun fɔ o ɲɛnajɛkɛla ninnu ye bon sariya la fana ɛ ni ne ye ɲɛnajɛkɛla ye i ko ne ma ne ka taa ɲɛnajɛ k'i ye ne ko ne bɛ taa ɲɛnajɛ kɛ waa fila ayiwa i ko na alamisa su ne ka kan ka ko o ko kɛ alamisa su ne y'o bɛɛ bila ka t'e fɛ yen ko n bɛna ɲɛnajɛ kɛ e ko aa ko su in na ta ma bɔ koyi ko nin dɔrɔla in nana mais ne ye n ka su d'i ma kaban ni dɔnkili ma da e de ma plasi di n'o tɛ ne nana o ah! o tuma na sariya kɔni bɛ min ɲini sa maaya a y'a ni maaya don n'o tɛ sariya kɔni na ne tilala dɛ i ko alamusa su wa ne n ka baara bɛɛ bila dɔw nana ko n ka t'u ta kɛ alamusa su n ko non ni dɔ bɛ na alamusa su n y'o ka wari minɛ ka ban ne nanen o la ne ko ko a ma bɔ ah! aa o tuma na ne ka alamusa su ni ne y'e ka wari segin i ma ne ka alamusa su tiɲɛna o bɛ kɛ cogo di nka nin bɛɛ ye bɛnkuma de ye an ma an silamɛ dama de don an adamaden dama de don i ye mɔgɔ ta a ka na ɲɛnajɛ k'i ye a bɛnna wari min na i y'o d'a ma ala y'a kɛ a kɛra banni ye a kɛra dɔrɔla dɔrɔla ɲɛnajɛ ye ma bɔ bilen nka sababu bɔra e yɛrɛ de la ɲɛnajɛtigi tɛ aa sariya la
a bɛ se ka kuma maaya la n'o tɛ ɲɛnajɛtigi y'a seko kɛ ale nana o a bɛnna don min na wa a nana o la fana wa n'o tɛmɛna fana don wɛrɛ an ma bɛn o la dɛ min tɛmɛna a kun bɛnna o de la dɛ ɔ ɲɛnajɛkɛla y'a ta kɛ o
a taara kɛ e min ye sa baara tiɲɛna e de bolo o tuma na a bɛ ɲɔgɔn maaya de don a cɛw an tɛn'a kɛ don wɛrɛ ye a n'a ma ɲɛ ko an b'a kɛ don wɛrɛ ye i bɛ dɔɔnin fara a kan dɛ parce que an nana wotoro la walima mɔbili ta sara ka na o n'a ɲɔgɔnna n'a bɛnna min kan a b'a dila ten o bɛɛ tɛ kɛ ko gɛlɛnw ye o la o cogo Isra. ɲininkali bi saba ani kelennan ani laban mawudu 2020 hukumu kɔnɔna la k'olu ka alimami tɛ sɔn ka janaba ko bon ko yalima a bɛ bɛn olu ka seli o kɔfɛ wa sariya la seli man kan ka kɛ maa si kɔfɛ mɔgɔ min ma janaba ko n'a nɔgɔ b'a la o ye haramu ye ah,
ala de ko ka janaba ko kuranɛ nasi don sɔriha ah, ala kira y'a kɛcogo fɔ mɔgɔw ye o hadisaw sabatilen don wulibaliw la kuma na mɔgɔ min ko janaba ko tɛ tiɲɛ ye o ka faamu ni an ka silamɛya faamu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ
kuma na anw silamɛ minnu jɛnna ni janaba ko ye anw tɛ se ka seli o alimami kɔfɛ o tɛ se ka kɛ
o ye haramu ye a ti bɛn ka kɛɲɛ ni waatiw cogoya ye ni ala ye si ni kɛnɛya di sigida nata wɛrɛw ni laseli ninnu tɔ aw na o sɔrɔ yan'o cɛ an be dugawu kɛ basigi ni bɛn ala k'o sabati an ka jamana in kɔnɔ an ka sirifukɛ ala ka nɛɛma a la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka foli ni waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma ka ala deli ala ka hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu